An aimsir, the weather. An tseachtain seo caite bhíomar ag foghlaim faoi aimsir. An gcuimhin leat an foclóir ón seachtain seo caite? Do you remember the vocabulary from last week? An gcuimhin leat? Do you remember? Chuireamar cúpla ceisteanna. Cén sórt aimsir a bhí ann? What sort of weather was there? An raibh sé? Was it? Cén sórt aimsir a bhí ann? An raibh sé? Cén sórt aimsir atá ann? What kind of weather is there? An bhfuil sé? Is it? Cén sórt aimsir atá ann? An bhfuil sé? Cén sórt aimsir a bheidh ann? What sort of weather will there be? An mbeidh sé? Will it be? Cén sórt aimsir a bheidh ann? An mbeidh sé? Anois, an gcuimhin leat na focail sin? Cad é seo? Agus seo? An gcuimhin leat é sin? Céard faoi an ceann seo? Agus é seo, cad atá ag tarlú ansin? Cad é sin? An gcuimhin leat an ceann seo? Céard faoi an ceann seo? agus an ceann seo, é sin, cad atá ag tarlú anseo, céard faoi seo, agus an ceann sin, an ceann sin, agus an ceann deireanach.

Beidh an spéir dubh le scamaill, The sky will be black with clouds. Tá sé scamallach, this is our adjective. It is cloudy. Tá sé scamallach. Arís, Beidh scamaill sa spéir. Beidh an spéir dubh le scamaill Tá sé scamallach. And again, we could change that to Bhí sé or Beidh sé. ceo Ceo, fog or mist Tá ceo ag teacht isteach. Fog is coming in. Now we could say Bhí or Beidh. Tá ceo ag teacht isteach. Tá ceo i ngach áit. You'll hear your teacher saying gach a lot when they say gach duine, everyone. Tá ceo i ngach áit. Fog is everywhere and again it could be bhí for was or beidh for will be tá ceo i ngach áit and here's our aidiacht, adjective, tá sé ceomhar it's foggy tá sé ceomhar arís tá ceo ag teacht isteach tá ceo i ngach áit.

Chonaic mé tintreach, I saw lightning. Now here we'll see that the verb to see, feic, is an irregular verb because when I go from my aimsir caite to my aimsir láithreach it starts to look very different. Chonaic mé tintreach, I saw lightning. Feicim tintreach. I see lightning, so it's quite a change because it's one of our irregular ones, doesn't follow the rules. Feicim tintreach, I see lightning. Feicfidh mé tintreach, I will see lightning. Feicfidh mé tintreach. Now, chuala mé toirneach, I heard thunder, chuala mé toirneach, agus arís, sin briathar neamhrialta, this is an irregular verb, agus féach, cloisim toirneach, quite a change from chuala, cloisim toirneach, I hear thunder, agus an aimsir fháistineach, into the future, cloisfidh mé toirneach, I will hear thunder. Cloisfidh mé toirneach. Agus an aidiacht, the adjective, tá sé stoirmiúil, tá sé stoirmiúil, it's stormy. Ok, arís, tá toirneach agus tintreach ann. Chonaic, feicim agus feicfidh mé tintreach. Chuala, Cloisim agus cloisfidh mé toirneach. Tá sé stoirmiúil. Anois tá muid ag caint faoin teocht, the temperature. An teocht, the temperature. Cén teocht atá ann?

Tá an teocht ar cúig céim is fiche Celsius. Ok, arís. Cén teocht atá ann? Tá an teocht ar cúig céim Celsius. Tá an teocht ar cúig céim déag Celsius. Tá an teocht ar cúig céim is fiche Celsius. Ok, anois an ceann deireanach, this is our last slide. Níos fearr nó níos measa? You might remember this word níos from when we were learning about our ages. We had níos óige, younger, and is óige, youngest. We had níos sine,

Tá an aimsir ag éirí níos fearr, the weather is getting better. Tá an aimsir ag éirí níos measa, the weather is getting worse. Tá an aimsir ag éirí níos measa. Tá an aimsir ag éirí níos teo, te means hot, níos teo hotter. Tá an aimsir ag éirí níos teo. Tá an aimsir ag éirí níos fuaire. colder Tá an aimsir ag éirí níos fuaire. Now, we know that language is like Lego, so if I know Tá an aimsir ag éirí níos fuaire, there's something else I could change this to and it'll all work the same. Tá an teocht ag éirí So we learned teocht was temperature, so why not say Tá an teocht ag éirí níos fearr, the temperature is getting better. Tá an teocht ag éirí níos measa, the temperature is getting worse. Tá an teocht ag éirí níos teo, the temperature is getting hotter. Tá an teocht ag éirí níos fuaire, the temperature is getting colder. And we'll add two on here, Tá an teocht ag éirí. níos mó, bigger or greater. The temperature is getting bigger, it's rising. Tá an teocht ag éirí níos mó. Tá an teocht ag éirí níos lú, smaller. Tá an teocht ag éirí níos lú. OK. Sa deireadh, just to end. Tá an teocht ag éirí níos fearr. Tá an aimsir ag éirí níos measa. Tá an teocht ag éirí níos teo. Tá an aimsir ag éirí níos fuaire. Tá an teocht ag éirí níos mó. Tá an teocht ag éirí níos lú. Sin é. Slán.